Bhí bua gan choinne ag An Dún nuair a chloíodar seaimpíní reatha Chúige Uladh, Dún na nGall. An éireodh leo seaimpíní na hÉireann 2024 Ard Mhacha a chloí chomh maith? Tomás Mac an tSaoir atá i mbun tráchtaireachta.
Liathróid caite in airde agus in airde leo anseo i gCraobh Uladh. Is é an ceann san buaite amuigh i lár an ghoirt ansan aige Contae an Dúin. Beidh siad ag lorg an modh díreach in úsáid anseo agus suas fén bpáirc ar aghaidh Daniel Guinness. Bhí sé siúd ana mhaith an tseachtain seo d'imigh tharainn agus é tosnaithe go maith arís anseo tráthnóna. Contae an Dúin anois ag féachaint ar lucht Pat Havern tagtha amach ansan, píosa beag. Bhí sé siúd ag imirt istigh ar imeall na cearnóige ach seo é an fear, an captaen, an fhoireann, Odhran Murdock, agus ceann eile curtha isteach ansan agus thairis an dtrasnán. Ard Mhacha ag teacht le luas. Tá siad chomh láidir nuair a théann siad chun cinn, beidh iarracht ar bháide anso an mbeidh Tomás McCormack agus an ceann san éalaithe isteach sa bháide. Ana dheas ar fad an neart a úsáid ansan. Suas fén bpáirc arís. Sin McMullan ab ea? Ceann ard seolta isteach ansan aige. Beidh sé seo ag dul isteach sa bháide agus níl aon báideoir le feiscint. Oisín Conaty ag cruthú na fadhbanna mar a bhíonn i gcónaí. Tá sé chomh maith ar liathróid agus ceann eile curtha thairis an dtrasnán aige. Níl aon stop in aon chor le Ard Mhacha anseo. Féidir le Contae an Dúin rud éigin a dhéanamh anois anseo. Siad ag féachaint in airde ar chlár na scór agus an-chuid oibre le déanamh acu. Beidh iarracht ar dhá phointe anseo an mbeidh ana-chleasaíocht in úsáid ansan aige Pat Havern. Caithfidh sé cúpla ceann eile a fháilt. Ceann san curtha thairis an dtrasnán aige, le ciumhais na bróige. Suas fén bpáirc arís, Ard Mhacha. Siad chomh maith nuair a théann siad chun cinn agus féach air sin. McMullan arís ag cruthú na fadhbanna anseo, níl aon stop in aon chor leo ar chlár na scór. Brú ar Contae an Dúin teacht ar ais sa chluiche seo. Daniel Guinness arís, íseal fén dtalamh anseo agus an ceann san ag éalú cóngarach don bpolla. Iarracht eile ar bháide anseo agus an ceann san sábháilte arís. Blaine Hughes ag déanamh ana mhaith istigh sa chúl tráthnóna. Gach aon bhabhta bhíonn sé ag imirt faigheann sé scóranna isteach sa lár a raghaidh siad an bhfuil scór eile le theacht anseo. Beidh iarracht ar bháide féach air sin. Conor Turbitt. Gach aon rud á thaispeáint aige Ard Mhacha anseo ar chlár na scór. Oisín O'Neill a tháinig isteach ansan. Dara ceann thairis an dtrasnán aige siúd. Luach dhá phointe air sin. Ard Mhacha scór mór millteach curtha suas anso acu. Ní chíonn tú é sin gach aon lá ar chlár na scór. Beidh iarracht eile anois anso le ciumhais na bróige, Aaron O'Neill a tháinig isteach mar ionadaí. Gan dabht deartháir le Oisín O'Neill agus an ceann san curtha thairis an dtrasnán aige is an brat oráiste ag imeacht in airde. Ard Mhacha chun cinn ar chlár na scór. Is ní bheidh aon teacht aniar anseo tráthnóna againn. An cluiche buaite anseo aige Ard Mhacha.